ndị be anyị ekenekwa m unu ihe m jiri wee bịa taa bụ maka ọrịa anụnwa a na-ekwu na-aga n'ikuku ọrịa a na-akọwa na ọ na-egbu ụmụaka na-aga n'ikuku ndị ozi ewetago ozi ugboro ugboro ihe gbasara nya bụ ọrịa nke ndị bekee kpọrọ pandemic a na-akọwa na nya bụ ọrịa bụ maka ụmụaka na ọwa ụmụaka ka ọ na-aka enyecha nsogbu o nwere nwanne anyị nke zitere ozi site na Abọ Mbaise ọ sị na ya bụ onye Abọ Mbaise ọ na-akọwa na ime Abọ Mbaise na nya bụ ọrịa egbuola ọtụtụ ụmụaka ma na-emekwa ka anyị mara na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emechigo na Abọ Mbaise n'ihi ọrịa ahụ o nwekwara nwanne anyị ọzọ bụkwa nke nwaanyị nke na-ezitekwa ozi wee na-akọwa na nwanne ya nke nọkwa na UK na-ekwukwa na nya bụ ọrịa na ọ dịkwa na UK ọrịa ahụ na-efe efe ọ na-aga n'ikuku ma ka o si eme bụ a sị na ọ bụ na ọ bịa na ihe ọ na-eme bụ ọ bịa n'olu onye ahụ ọ gbachie ya olu ọ zaa aza n'ime akpịrị ya ọ ga-elonwu ihe ọ ga-erinwu ihe o wee bụrụ na onye ọbụla ga-akpachapụ anya lebara ụmụaka anya ma mgbe ha na-aga akwụkwọ ma mgbe ha lọtara lọta ọ bụrụ ara na i nye nwa gị ihe ka o rie maọbụ ka ọ ṅụọ mmiri ọ na-asị gị na akpịrị na-egbu ya mgbu biko lebara ya anya nke ọma ewekwala ya na ọ bụ sọ otu o si adịbu maka na ọrịa anụnwa zuru ebe niile ma o gbuola ọtụtụ ụmụaka anyị n'afọ gakwara aga ka ofu nwanne anyị nwaanyị a na-akọwa na afọ gara aga na o nwere anonymous group nke kwupụtakwara na o nwere ọrịa ga-adị n'ime afọ a bụkwa ọrịa nke na-efe efe mana ọrịa ahụ ga-abụ ụmụaka ka ọ ga-emekarị ma o kwukwara mgbe ahụ sị na ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị na ihe a ga-eme bụ onye ọbụla chọba ahịhịa dogoyaro o nwere ahịhịa ndị be anyị na-akpọ dogoyaro ndị Igbo niile ma ya a na-akpọkwa ya ọchọ onye ọgwọ ma a bịa na bekee a kpọọ ya neem leaf ọ sị na ọ bụrụ na ọrịa ahụ bịa dị onye ọbụla chọba ya bụ neem leaf na ọ bụrụ na ị were ya i were ahịhịa ya i sie ya n'ọkụ i were ya na-enye ụmụaka ma a na-akọwa na ụmụaka bido na otu afọ nwatakịrị gaa ruo n'afọ iri na atọ maọbụ afọ iri na anọ ọ ndị ọrịa ahụ na-emekarị ya mere na ọ bụrụ na ị nwere ya bụ dogoyaro ị ga-ewere ya ị kpara ya i shie ya i shichaa ya i nyewe ya ụmụaka gị ụmụaka niile a na-aṅụ ya ma ọ bụkwa ma mụnwa sị ma okenye ṅụbe ya na o nwekwa onye ma ka ya bụ ọrịa si aga ma onye ọbụla ṅụbe ezinụlọ niile ṅụba ya bụ dogoyaro ahụ ọ bụkwa na e were ya ṅụchaa i werekwa ya saa ụmụaka ahụ ọ ga-amakwa mma na i ji ya wee saa ha arụ N'otu aka ahụkwa ka m jikwa na-akọwa ugbu a ọ bụrụ na ị nweghị nya bụ neem leaf na e nwere ebe ahịhịa ya dị nke ị ga-akpatanwu ya nwanne lekwa ka anyị rụpụtara nke anụnwa bụ neem powder nya bụ powder dogoyaro ọ nyanwa bụ nke anyị ji ebe a ọ dị na sizes ọ bụrụ na ị chọrọ ya na obere ọ dị ya ị chọkwa ya na nke nnukwu ọ dị ya ọ mara mma ị zụrụ ya maka ezinụlọ gị onye ọbụla nke na-achọ ya bụ neem leaf ma ị nwetaghị ya ihe a bụ neem powder nke a kpachapụrụ anya wee rụọ original natural ka chineke si wee kee ya otu a ka anyị si wee wee rụpụtakwa ya ma ihe anyị jiri mee ya bụ ka o nyere anyị aka na onye na-enwetanwurọ nke fresh one ka o were nke dry one a were ya na-esi na-enyekwa ụmụaka ma na-ewerekwa mmiri ya na-asakwa ha ahụ ọ dị ezigbo mma na ezinụlọ ọbụla ya mere ọ bụrụ na ị chọọ ya aga m akpọrọ gị akara ekwentị nke ọ ga-abụ unu kpọọ unu enweta ya bụ neem powder biko onye ọbụla nke chọrọ this neem powder onye chọrọ ya ego ọ ga-eru gị aka ebe ọbụla ị nọ anyị ga-emere gị ya anyị ga-eme ya ka o rute gị aka ị ga-akpọ anyị n'akara ekwentị a 0903 957 1716 ị kpọọ anyị n'akara ekwentị a ọ ga-eru gị aka ebe ọbụla ị nọ chetakwa na ndị be anyị sị na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya biko unu tụsaranụ m ozi ya nke ọma ma mee ka o ruo onye ọbụla ntị maka na ya bụ ọrịa ka e si akọwa ya ya bụ ọrịa dị njọ ihe ọ na-anọ na-egbu ụmụaka bụ 4 days na o gbuo gị egbu mana ọ ga-aka mma ka anyị chọọ ya bụ ewu ojii mgbe chi ka dị ma ọ bụkwa na o nwekwa ka o si wee gbado gị nwanne m gbaa ọsọ kpọga ya na any nearest hospital kpọga ya n'ụlọ ọgwụ ọbụla nke dị gị nso ekenekwa m unu tụsakwanụ m ozi ọfụma ma tinyekwanụ m aka na akara nsonye ma akara ịhụnanya ka emesịanụ